Una stòria chi s'intitolat Sa paristòria de s'abete de Nadale S'abete de Nadale est sa mata de Paschixedda, l'albero di Natale. Intzand'a ascurtai beni beni, poita si bieus doppus ca si depu fai fai unu traballeddu umpari, ascurtai beni, eh!
Sa paristòria de s'abete de Nadale. In Santigòria, in una biddighedda, biviat unu pipieddu. Su meriagu de sa vizìlia de Nadale fiat bessidu a monte pro fàghere linna pro su fogu de allùere cussa note etotu. A s'ora de iscurigare aiat incumentzadu a niare e su pipiu aiat chircadu sa 'ia pro torrare a domo, chena però de dda pòdere agatare. Si fiat pèrdidu. Iscoradu aiat pentzadu de no pòdere afestare prus sa die de Nadale. S'atòngiu nd'aiat fatu rùere is follas dae is matas chi imoe fiant isfrunidas. Sceti in s'abete is follas fiant birdes ancora e atacadas a i naes. A de note su pipieddu, istracu meda e assuconadu, si fiat atuturadu asuta de cussa mata e a sa fine si nche fiat addormidu. Sa mata si fiat cumpassionada biende a cussu pipieddu cancaradu dae su fritu e cummòvida aiat abasciadu i naes finas a terra pro fàghere un'ispètzia de pinneta pro dd'amparare dae sa nie e dae su fritu de cussa note. S'incras a mengianeddu ndi dd'aiant ischidadu is boghes de sa gente chi apistighinzada pro sa sorte de su pipieddu fiat bessida a ddu chircare a pedra furriada. Sa cuntentesa e s'ispantu de totus fiant mannos diaderus. Cuntentesa pro ite su pipieddu fiat biu e istaiat bene, e ispantu pro ite sa mata fiat una cosa istravanada de mirare. Difatis, cun sa lughe de su sole appena pesadu, sa nie chi in sa note si fiat arrimada in i naes aiat formadu decoraduras e cristallos chi pariant lughes ischintzidosas de una bellesa de no crere. In ammentu de custu fatu, s'abete est diventadu unu sìmbulu de su Nadale e onni annu in i domos dd'alluent e ddu cuncordant a festa. Est dae cussa die chi is abetes ant i naes chi nde ruent a terra.
E duncas s'est pràxiu su contixeddu de sa mata de Paschixedda. Immoi cumentzaus a fai su traballeddu umpari. E duncas, po fai custu traballeddu si serbit una pigna de sa mannària chi si praxit de prus, podit èssiri pitichedda o prus manna o diaici, depit èssiri beni oberta poita depit parri pròpriu una mata, una mata de Paschixedda e duncas un'abete. Poi si serbit su colori birdi po dda pintai e po dda pintai si serbit unu pinzellu puru e unu pratillieddu puru po dda ponni aintru desinuncas imbrutais in dogna logu. Poi si serbit unu tapu de otigu, deu dd'apu scerau bellu grussu ma andat beni custu prus finixeddu puru Una pariga de ferrus poita serbint sempri, un'atru pinzellu po sa colla vinilica, unu strexixeddu po ci ponni aintru sa sa tempera, glitter de su colori chi si praxit de prus, deu ndi portu unu a colori de oru, poi nc'est a colori de prata, birdi, arrubiu e insoma unu pagheddu de dogna colori. Poi si serbit unu un'arrogu de carta alluminio argentada, insomma su ca cussa chi imperat mama de 'osatrus po imbussai beni sa pudda candu no dd'eis acabbada de papai a pràndiu o a cenai, anzi ndi stacu direttamenti un arrogu e custa si serbit po fai is bociteddas de ponni po fruniri sa mata e poi podeus umperai fintzas nastru, deu apu scerau su colori arrubiu po fai frochiteddus sempri po fruniri sa matixedda, duncas po primu cosa depu pigai su strexu e ci pongu aintru sa sa tempera birdi, poita sa primu cosa de fai esti de pintai beni sa sa pigna, circai de de imbussai beni totus is pètalus, nareus, mancai non siant pètalus, imoi su nòmini scientìficu no ddu sciu, no mi 'enit a conca, poita depit pròpriu parri un'abete, un'abeti de de paschixedda e una 'orta chi dd'eus pintau beni beni ddu depeus fai asciugai Chi teneis pressi de dda fai asciugai dda poneis, dda podeis ponni fintzas acanta de sa forredda chi dda teneis o in su caloriferu chi no teneis sa forredda diaici nareus ca acudit a s'asciugai De pressi. Ah, poi un'atra cosa chi si serbit est sa sa colla callenti, sa colla callenti chi depit essiri atacada in sa currenti e m'arrecumandu sempri cun s'agiudu de una de una mama, de unu babbu, de una sorri manna, poita funt cosas unu pagheddu perigulosas po is pipieddus. E duncas, imoi acabaus de pintai beni beni custa pigna Dd'agatais facilmenti custa e bastat a si fai una passillada in su sartu opuru chi seis fortunaus e ndi teneis e teneis sa mata de opinu in domu podeis pigai sa dda podeis pigai in deretura de su giardinu de bosatrus. Depeus fai beni in pitzus e fintzas unu pagheddu asuta poita de sinuncas Lègiteddu chi est a colore de castàngia de una parti e birdi a s'atra e duncas circaus de pintai totu beni in dogna logu. Anzi, chi podeis, una 'orta chi est asciugada, una 'orta chi eis acabau de de dda pintai sa primu 'orta, dda feis asciugai beni beni e ddi donais una segunda passada de tinta poita abarrat mellus su collori Chi no teneis tèmpera podeis imperai fintzas unu colori spray ca abarrat fintzas e mellus e ci arrennesceis a imbussai beni sa parti de mesu puru ca est dificili de lompi cun d'unu pinzellu. Però nareus ca prus o mancu su resurtau at a èssiri custu, circaus de Distribuiri beni su collori in dogna logu. Però nareus ca andat giai beni. Siguramenti immoi cussa depit asciugai e duncas dda pigu e nci dda pongu in d'unu logu po asciugai beni. In su fratempus chi asciugat. Ci at a poni unu pagheddu de tempus, in su fratempus chi asciugat feus is bociteddas, is bociteddas a colori de prata, a colori de prata poita apu imperau, s'apu nau custa custu paperi, ndi segu unu arrogheddu e dd'arrumbullu unu pagheddu po fai is bociteddas. Bociteddas de mannària podint èssiri de manera diferenti o totu de sa pròpia mannària. Deu apu scerau custu formau poita sa pigna no est pitica meda e duncas mi serbint bociteddas chi no siant tropu piticheddas, sinuncas Si perdint a intrus. Immoi si fatzu a biri sceti comenti depeis fai, poi deu nd'apu giai fatu medas diaici podeus velocizai unu pagheddu sa totu sa sa chistioni. E duncas dd'arrumbullu in is didus po fai bociteddas su prus tundas possibili chi ci arrennesceis, ma mancai non siant tundas tundas non ddi fait nudda, anzi funt prus bellixeddas puru ca funt irregolaris. E duncas mi segu un'arrogheddu e mi dd'arrumbullu beni in is manus. Diaici. Poi cun custu nastru arròbiu feus frochiteddus. Nci arrennesceis a fai su frochiteddu? Comenti, comenti si acapiais is scarpitas depeis fai custu, feis un'origa de conillu, o puru duas origas de conillu, E poi nci passaisi custa suta e feisi unu frochiteddu. Andat beni? Custus puru sa mannària podit essiri diferenti. Custa andat beni e ddu segu innoi. Is ferrus no funt meda taglientis, no segant beni beni, però. E custu est unu frochiteddu. Mi parit ca custu est tropu grutzu e no ndi essint atrus. Immoi, sigomenti ca deu mi seu posta a traballai prima puru, dd'apu giai pintau una de pigna, bella manna No parit pròpriu una mata de paschixedda custa? Est pròpriu bella, arisiru fiat serrada però dd'apu posta acanta de su fogu e a in tres notis est oberta totu diaici beni beni. Immoi dda depeus fruniri, decorai. Po primu cosa deu dia ponni I glitter. Allora, sigomente ca tengu, apu fatu is bociteddas a colori de prata argentate, a mei mi praxit s'acostamentu de de blu e de argentu, però est est berus ca teneus s'arrubiu e duncas tropu colorau puru non est chi mi praxat meda meda e duncas feus una cosa, ddu feus arrubiu, poneus unu pagheddu de colla innoi Cun s'atru pinzellu, su chi no eus imperau po po pintai sa sa pigna de birdi, poneus unu pagheddu de de colla e ndi pongu unu pagheddu in dogna logu, tanti no s'asciugat subitu e pressi pressi de asciugai no ndi teneus immoi chi asciughidi. Diaici sceti in sa puntixedda, no in totu desinunca, est una cosa tropu tropu grai a a biri, invece depit essiri una cosa delicada e duncas sceti in sa puntixedda de sa de de is petalus nareus de sa de sa pigna, pagu pagu diaici.

Po pintai s'atra pigna e pigu is glitter arrubius. Custus funt comodus poita portant is istampixeddus in pitzus cumenti chi siat una una salera cussa po ponni su salli e duncas est facili A ddus spraxi. E duncas a potzu fai diaici là, comenti chi seu ghetendi sali a sa petza. E no ndi pongu mancu tropus desinuncas esti tropu, su tropu puru esti, no esti bellu de biri. E duncas ndi pongu unu pagheddu in dogna logu. Poi chi a bosatrus si praxit a ndi ponni meda ddu podeis preni puru de glitter però sigomenti ca a sa fini sa sa maggior parte si ndi andant e duncas non cumbenit a ndi ponni meda meda meda s'importanti est chi siat unu pagheddu luxiosu diaici. Si bidis giai unu pagheddu de luxi. Poi, una 'orta chi eus fatu custu, provaus a apicigai is prochiteddus, sicomente ca non funt meda medas, depeus ddu circai de ddus ponni unu pagheddu spratus, su pu custu ca est mannu e bellixeddu ddu pongu in pitzus. Atentzione cun sa cun sa cola callenti eh quindi custu ddu pongu in pitzus e mi ndi funt abarraus unu dus tres cuatru e cincu bellu su collu su collori arruju bellu e ndi poneus unu innoi in basciu Funt cincu e duncas depes circai de ddus ponni unu pagheddu in dogna logu, unu ddu podeus ponni innoi, duus, un'atru ddu poneus innoi in basciu e funt tres, un'atru ddu poneus innoi in susu. Funt cuatru e unu atru ddu poneus in basciu, no tropu in basciu mancai no andat beni, no andat beni, e cincu, e poi pigaus is bociteddas, deu nd'apu fatu boh forsis si funt unas bintina pagu de prus, pigu sa bocitedda e circu de De nd'i ponni unu pagheddu in dogna logu, cumentzu de susu, tropu tropu acanta no eh, unu pagheddu stratas custas puru, diaici est bellu bellu prenu, unu ddu poneus innoi, però custa nc'at sa cosa e dda torraus a carrigai, unu ddu poneus innoi. Atentzione a no s'abruxai is didus ca pitziat. Un'atra dda poneus innoi. Custa est manna meda e dda poneus in basciu. Diaici sa decoratzioni est arrubia e a colore prata, però bosatrus podeis fai azullu e colore prata opuru a colori oru e arrubiu, podeis fai de su colore chi ti chi si praxit de prus de prus, poi dipendit puru de cussu chi teneis in domu, mancai teneis glitter biancus e andat beni su biancu puru, antzis cun su glitter biancu parit niau. E duncas podit èssiri prus natalìtziu ancora. Custas bociteddas, funt mannas custas bociteddas poita sa sa mata est manna. Apu agatau custa pinnya manna manna, m'est praxia, apu nau, ma sì, dai, imoi provaus a dda fai. Certu chi essit asciugau sa colla cun is glitter prima de nci atacai is atras bociteddas iat essiri mellus, però imoi est sceti po si fai a biri cumenti essit. Mi parit mi parit chi siat bella prena immoi dd'agiungeus un atru pagu innoi in basciu Eus gei acabau la. Una innoi. E custas duas ndi poneus una innoi a susu. E una innoi in basciu. Ok. E cun sa cola a caldo eus giai spaciau. Cun su tappu 'e otigu deu dd'apu lassau de su colori suu, de colori de tappu 'e otigu, però ddu podeis pintai puru. E chi ddu pintais oviamenti prima ddu ddu feis asciugai e a goa ddu imperais po cumenti a cambu, cumenti a cambu de de sa mata diaici. Comente abarrat mellus postu di aici o postu di aici? Postu di aici. Poneis sa colla innoi in pitzus e circai de ddu ponni deretu po abarrai strantaxu. Ci bolit prus cola mi parit. Depeus de circai de ddu fai abarrai istrantaxu, no gei abarrat. Immoi eus spaciau. Si praxit? Custu est unu, ma ndi portu aturus puru, immoi si ddu fatzu a biri. Custus ddus apu fatus un'atra dì e apu imperau arrogus de bombonieras, ddu bieis ca nci funt perrineddas, nci funt custas cosas chi parint muras, funt totu cosas de chi deu apu allogau, apu agatau e allogau e apu imperau po fai custas cosas Una in pitzus dd'apu postu custas stellixeddas chi funt de de linna e deu ddas apu poi imbussadas de glitter e ddu bieis puru su su colori, custu est arrosa, colori de arrosa e viola e custu invece est arrubiu e a colori de oru, ma podeis imperai su su colori chi si praxit de prus Su chi si fait pentzai de prus a a sa Paschixedda, a su Natali. Speru chi si siat praxiu custu traballeddu facili facili chi eus fatu e mancai si bieus un'atra borta. Bona Paschixedda a totus e bonas bonas festas.